Welcome to Olivia Fresh trends, inspiring stories, and fun. uh, stability ya economy ikanakhala zoti yamba kuoneka bwino so it was, it was really a game changer and uh, uh, plan imeneyo i think lazarus chakwera ana- anaganizira mofatsa bwinobwino ndi president ruto president wakuchani waku kenya and everything was seeming nicely and okay anthu awawanu awa amene amazolowera za madobadoba ndikukamba a Colleen Zamba anayona kuti mm, iyi ikayenda mmene ikuyenera iyendere chonchi ife sitidyapo ife sitidyapo ndi imeneyoyo sitani sigwira ayi ndiye anayambapo zawo zimene amapanga nthawi zonse tsopano zoti apeze njira so remember as I've been saying kuti president wapanga bwinobwino then he's putting up a committee committee mupange zakuti zakuti zakuti what the president is expecting because the president is not being in the meeting on a daily basis he's expecting kuti they are going to implement things that have already been agreed ndiyeno panjira apa panapezeka zonoti a Colleen Zamba abweretsamo nzeru zawo abweretsa nzeru zawo zinthu zija nkuzisokoneza so azisokoneza ndi mmene anapezeka zoti mafuta ma filling station ayamba kusokonekera afika kupoti kumene kuja mafuta kuti atsike kunavuta koopsa kumene kujako kunavuta koopsa so chifukwa chonena kuti um, ndikamapanga live yangayi eh, i've changed my approach uh, ndikamapanga live ndimafuna zoti live ndikamapanga ndizipereka ma, eh, ma evidence eh, chifukwa chokuti anthu amene amadya nawo eh, amafuna kuti aziphweketsa kwambiri ngati kuti eh, zimene akuyankhulazo ndikuyankhula ine sindikudziwa zimene ndikuta- ndikuyankhula but eh, as i said ndili ndi ma documents um, ndili ndi access ya anthu amene anali mu komitimo um, ndili ndi access ya zakumadobadobako including ma instructions ochoka kwa a Colleen Zamba through ma whatsapp calls uh, from whatsapp conversation ma calls ndili ndi access ya zinthu zimenezozo and dzulo ndinayika chithunzi cha mm, tima passport mm, timene amayika tatilipirireni izi uh, tigulireni matikiti mpanga motani and you could see uh, i have access to all of that because uh, zimene zikuchitikazi uh, kuyambira ku NOCMAko um, ku ministry kwenikweni ya energy they were not happy with it ah, bwana akonza zinthu bwinobwino inu ndiye zimene mutibwezeretsa mutiuza zoti tikonzi tipange zosiyana ndi zimene anena abwanazi ndiye zitizo moti kuli chipilikiti kumeneko kuli mpongwepongwe kumeneko ndi kunali kuyambana kumeneko eh, ena afuna kupanga zimene a president akufuna wina akufuna zonena kuti zake zilowe mthumba azipanga zake zimene akutana zimene akufuna so uh, nafuna ndikupatseni preamble imeneyo

G2G yes zimene okhala ndi agreement yabwino koopsa and f- fuel ameneyo ndi amene fa fuel amene wabwera panopa si wa G2G ayi fuel amene wabwera panopayo kumene wachoka ndi kumayo kwa Eh, si za ku kenya zimene mukamba za G2G anakambira na real estate Mm, mm. kulipo kumene wachoka nde ndikufotokozerani mwatsatanetsatane mmene zinayambira kuti awa atabwera anabwera bwanji anadzayamba kusokoneza bwanji anadzayamba kubweretsa makampani ake atiwo andi chinachitika ndi chani mpaka anafika ku tanzania mafuta anakuti apezekeze kuti avuta azikana boma la tanzania kutsitsa chinachitika ndi chani mpaka natizifika situation imene tili nayo pano ndikakuonetsani zimenezozo I'll also go back in time pakatipo mmene mafuta amasowa chinachitika ndi chani then I'll go back more in time kuyambira koyambirira 2022 mmene mafuta anadzavuta kwambiri kuti chinachitika ndi chani and I'll give you evidence so as i said uh, zimene ndikubweretsa ndizibweretsa evidence and we'll be discussing about it so i'll be posting mwayiona conversation mwayiona zakuti then we'll discuss about it then i also bring another thing then we'll discuss about it then i also bring another thing and then we'll be able to discuss about it chifukwa chonena kuti zinthuzo ndi zambiri s- ndikufunanso kuti aMalawife timvetsetsane chifukwa ndikayankhula kwambiri ndikuika zinthu zambiri mumayiwala nde ndiziika pang'ono pang'ono ndikupanga explain kwambiri pang'ono kupanga explain kwambiri mpaka natimvetsetsane bwinobwino kuti uh, zili motani komalizira ndifuna ndingopempha anthu amene mumayandikira mayiwa kuti wiki inoyi asamayende okha akhale ndi munthu wapambali chifukwa uh, akhoza kupezeka zoti agwa ndi bp eh, agwa ndithu ndi bp akhale pafupi ndithu kumuyandikira mzimayiyo chifukwa eh, zimene taona ndizoopsa thupi kuzizira ndithu kuti mm-mm. so naona kuti mm, izizi tisamazisunge tokha izizi aMalawi azione chifukwa paja remember I'll share a video imene a Chakwera ananena kuti ulendo uno munthu akapanga zombwambwana azichotsa but he also said azifuna maumboni so ine chimene ndifuna ndipange wiki inoyi kuyambira leroli uh, i think from mawa uh, makamaka tuesday tuesday nde tuesday ndiponya zinthu zambiri koopsa ma supporting documents uh, between tomorrow monday and tuesday uh, ndiponya ma supporting document because tomorrow i'm also traveling so uh, i might not be able to have a good time yopanga live but tuesday i would have settled wherever um, i will be uh, ndikatero ndizibvunga ma evidence then tizipanga discuss evidence ina iliyonse payokha ina iliyonse payokha ina iliyonse payokha timalizire motene tinanena kuti ku Malawi kuno munthu akamayankhula zinthu ngati zili zabodza amakhala zoti akuonongera mbiri ndiye ngati munthu akuonongera mbiri kumayenera upite ku khoti ukamusumire munthuyo kuti a bendulo kuja ati mavuto wafu- amafuta ndimapanga inewa ndi ndiuvu- ndiuyambitsa ndineyo andionongera mbiri e, nde mumapita kuti mukamusumire nde ine ndifuna kuti apite ndithu kumenekoko because ndikamayankhula zikumaoneka ngati kuti ndizabodza koma pamene pa khothipo zikakakhala pa court record pamenepo nkumene akaoneke zoti wabodza ndine kapena wabodza ndi uyoyo akamanamiza abwanawo ndiye chimene ndikufuna because ndikamayankhula kunoko chonchi, muziyankhula zambirimbiri eh, koma ndikufuna kuti eh, a koleni zambawo ngati ineyo ndikunama zimene ndikuyankhulazi apite kukhoti akapita kukhoti kuja ine ndikatulusa maumboni ya komanso izizi sikuti tisiya sitisiya izizi mpakana pokhapokha chilungamo chioneke ndipo chilungamo chikaoneka uh, a president ananena kuti anthu mukabweretsa evidence nchifukwa chake ndabweretsera dale evidence poyera we bring evidence and say bwana chakwera your excellency maumboni mafuna aja ndi awa so mmene maumboni timanena aja kuti ndi awawa muchitapo chani so chonde ndithu mangani malamba awo anzawo a koleni zamba amene mumakhala nawo pafupi auzeni aziyenda ndi munthu pambali akhoza kugwa ndi bp chifukwa eh amalawi zimene ndaona ndi zoopsa kwambiri ndi zoopsa kwambiri Ah, ayayi za ku acb Ah, inu acb munaona acb mlandu umene yayamba ndi kumaliza ndiuti umene yakolapsa ndi uti tinyamuke tipite kumene koko ali ndi control yake kumene alibe control koleni zamba ndi ku court alibe control yake ndifuna kuti tipite pa neutral ground pa court tikatulutsirane maumboni amene ndifotokoza ndikuonetsani mwatsatanetsatane so thank you so much for taking your time um, um, to have this preamble nangofuna ndikuonetseni kuti ndizotani uh, zimene zilipo komanso ndikukonzekeretseni kuti mukhale kukonzekera kuti uh, chimene tizikhala tikupanga ndi chani uh, akuti inu simukuona kuti mukudyera limodzi ine sindikupanga zoganiza ine ndikupanga zimene ndikuona zimene ndikuona nzonena kuti bwana akapanga zinthu zina iye akuyamba zinthu zina that's the reason why you find out kuti komiti imene apanga abwana ikutsutsana ndi zimene akupanga uyoyo chifukwa zimene afuna abwana ndi zina zimene afuna yu- iyeyu ndi zina zinthu ziwiri zosiyana ena amati yayi why are you doing this amayankhula zambirimbiri uh, but the fact of the matter is uh, mmene timanena kuti tikulimbana ndi dpp timalimbana ndi khalidwe wonyasa umene dpp imapanga now if one colleen zamba also within the government ya achakwera uh, starts doing zimene anthu anayichotsera dpp yo then it will be hypocritical for someone like me tikapite kukalimbana ndi imene tinalimbana ndi dpp nkuichotsa muja then we find somebody is doing the similar things ndikumangomusekerera chifukwa ta kuti tikayankhula tinenedwa kuti tiku- tikulimbana ndi boma sitikulimbana ndi boma musadane ndi munthu amene akupanga expose kuba kapena chisokonezo chimene wina akupanga tidane ndi amene akusokonezayo komanso achakwera ananena kuti tikaona munthu akupanga zinthu tizibweretsa maumboni ndine ndikubweretsa maumboni musadane ndine danani ndi munthu amene aku- akupanga zinthu zoononga dziko lathu thank you so much